I bpeil na mban, bhain Naomh Eargnait an Muine Glas stair amach nuair a bhuaigh foireann peile ó Aontroim Craobh AIB Uladh. An n-éireodh leo anois cur leis an scéal is cluiche ceannais na hÉireann a shroisint den chéad uair? Ina gcoinne a bhí Craobhaithe na hÉireann na bliana seo caite agus seaimpíní Laighean ceithre huaire as a chéile, Cill Mochuda na Crócaigh ó Áth Cliath. Mícheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Buntáiste baile, dar ndóigh, ag Cill Mochuda na Crócaigh anseo tráthnóna, tuiscint agus taithí na páirce. Gan aon cheist anseo tráthnóna acu agus, bhuel, tá sin oibrithe go maith ag Muine Glas. B'fhéidir go bhfuil oscailtí anseo ar scór dul trasna an chúil, an lántosaí, Cathy Carey, ag críochnú. Scór maith ansan aici. Agus curaithe Aontroma agus curaithe Uladh ag socrú go maith isteach sa choimhlint leis na Crócaigh ag teacht ar an ionsaí babhta amháin eile. Tá siad ag iarraidh tús maith a chur le cúrsaí anseo sa mbaile. Tá siad sa chúinne i gcónaí agus an réiteoir ag ligint don imirt teacht ar aghaidh go nádúrtha. Cabhair ag teastáil ag an deireadh. Níl aon chabhair ag teastáil. Tá sé sin críochnaithe go snasta ansan ag Michelle Davoren. Obair go leor le déanamh aici ach thaispeáin sí neart ansan chun an ceann san a threorú thar an trasnán. Leis an imirt ó cheann ceann na páirce scór ag teastáil anois ó Naomh Eargnait ón Muine Glas agus arís ag úsáid leithead na páirce anseo. Tá siad aclaí agus ullmhaithe go maith. Dar ndóigh Maxi Curran, iarbhainisteoir Dhún na nGall, i gceannas agus scór maith tógtha ansan ag Maria O'Neill arís. An-éifeachtach mar thosaí. Anois cic amach nach raibh thar mholadh beirte in ao'chor. Bronntanas seilbhe is ea é sin thar n-ais. do Mhuine Glas agus arís tá siad ag dul tríd an-éasca ar fad, na cosantóirí ar fud na háite ag Cill Mochuda na Crócaigh, deis anseo 's ag Cathy Carey agus ardscór ansan aici. Anois luas na himeartha tar éis titim thar n-ais beagáinín le cúpla nóiméad anuas. Iarracht maith ansan agus díshealbhú ag Muine Glas. Cailltear an tarna iarracht ansan agus obair mhaith déanta ag Ailbhe Davoren ag teacht tríd. B'fhéidir go bhfuil seans anso ar cúilín. Blocáil iontach arís ansan agus, bhuel, na cosantóirí ag déanamh go maith. Tá an ceann seo sleamhnaithe thar n-ais go dtí Davoren agus contúirt anso trasna cúil agus ag deireadh críochnaithe sa líontán mí-ádh ansan ar Mhuine Glas. Bhí deis, b'fhéidir, é sin a ghlanadh. Chímid arís díograis iontach in Ailbhe Davoren ag teacht isteach ansan ach críochnaithe fé dheireadh. Michelle Davoren agus an brat glas ardaithe den chéad uair anseo tráthnóna. Anois áit ins an cluiche ceannais. An duais atá ann dos na buaiteoirí anseo tráthnóna, bhuel tá Muine Glas ag dul tríd éasca go maith agus ag an deireadh, Eleanor Mallon ag críochnú agus arís brú uirthi ansan ach scór maith, táimid cothrom arís. Cúpla nóiméad anuas, Muine Ghlas tar éis feabhsú agus luas iontach ansan agus cabhair ag teastáil ag an deireadh. An pheil fágtha ina diaidh aici agus, bhuel, díshealbhú ansan agus bronntanas seilbhe, é sin thar n-ais ag Marie O'Neill agus cad é mar chúl ansan aici. Díshealbhú iontach céad uair aici. Chímid arís agus ag an deireadh, gan ach rud amháin. ar a hintinn an cúl a bhaint amach agus déanta go snasta aici. Scór ag teastáil mar fhreagra ar an gcúl sin agus Ailbhe Davoren ag dul isteach. Tá cabhair ag teastáil, áfach. ar an gcliathán, b'fhéidir píosa eile agus ag an deireadh é sin treoraithe go snasta ag an imreoir lár páirce Doireann Egan. Anois brú ón dá thaobh seilbh a dh'fháilt gar don líne. Díreach coimeádta laistigh ansan ag Niamh McArdle ón Muine Ghlas ach an pheil fágtha taobh thiar ag an deireadh agus tá deis in aisce ag Cill Mochuda na Crócaigh. Slua mór ag tacú leo sa mbaile. B'fhéidir go bhfuil briseadh agus deis, b'fhéidir ar chúl má leanann siad leo. Cosantóir ina háit agus ag deireadh an pheil ag teacht thar n-ais chomh fada le Niamh Cotter, dhá cheann as a chéile aici siúd agus an bhearna á laghdú diaidh ar ndiaidh anseo. Is beag duine a shíl go mbeimis ábalta teacht anseo agus toradh a dh'fháilt. Am fós le dul. Gearr isteach ansan. B'fhéidir go bhfuil deis ar chúl eile ann. Pas sin go maith ach ag deireadh beidh siad sásta. JoJo Darragh a tháinig isteach mar ionadaí ag críochnú agus deithneas ansan ar Dearbhla Gower an cic amach a thógaint ach an fheadóg dheiridh séidte anseo. Tráthnóna stairiúil, siad buaiteoirí Uladh, curaidh Aontroma, Muine Ghlas, a bheidh i gcluiche ceannais Sinsear na hÉireann i mbliana.